daalụ nụ ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma na mpaghara ụwa niile ebe na-ekiri anyị ka ọ dịrị unu na mma biko unu ewekwala iwe na anyị bịara anyị ji ndị eh, eh, anyị jiri minit iri bịa late unu ewekwala iwe ọ eh, anyị nọ na-achọ ka anyị mezie ka ihe ọbụla dị otu o kwesịrị ọ ihe mere o ji dị otu ahụ ka ọ dịrị unu na mma aha m wụ nwaada Doris Alụba Eke ebikwara m Ireland mụ na di m na ụmụ m enwere m ụmụaka atọ machara mma ana m azụkwa na azụmahịa igwe a nke a unu na-ahụ ọwụkwanụ sọsọ m na ebe a mụ na ndị mụ na ha na-azụkọ ahịa nọ ha nọ ha nọ m n'akụkụ cha ọwụ na anyị nọ ofu ebe anyị nọ ebe ọbụla dị iche iche anyị abịakwala ụbọchị ọzọ maka anyị na-eme e, e, kwa satọde ka anyị na-abịa ezukọ anyị akọrọ unu maka azụmahịa anyị na-azụ anyị akọkwara unu ọwụ sọsọ azụmahịa ka anyị na-ekwu anyị na-ekwukwa ma ihe ọzọ so were- jide popcorn gị na mmanya gị gaa nọrọ gee anyị ntị n'ụbọchị taa m ga-eji ohere a kpọlite nwanne m em sista ifeọma ka ọ kọwatara anyị onye ọwụ ka ọ dịrị unu na mma daalụnụ ndị be anyị ekenekwa m unu ụtụtụ ọma nụ ehihie ọma mgbede ọma ebe ọ bụla i si na-enene anyị anyị abịakwa ọzọ anyị nwa wụ ndị igbo na-azụ ahịa igwe na-ewetara unu ihe gbasara information ihe gbasara ahịa anyị na-azụ kwa izu ụka niile on Saturday 9am my time ebe ọ bụla i si na-ene amaghị m ebe i si na-ene biko mana ebe ọ bụla i si na-enene anyị ọ ga-amasị anyị ma ọ bụrụ na ị gaa na the comment section dee afa gị dekwanụ ebe i si wee na-enene anyị ka anyị wee nwee ike kenee gị afa m bụ Ifeoma Ifeanyi Ezeukwu um, for ndị na-amaghọ m ndị na-enene anyị kwa izu ụka niile ma onye m bụ ana m anụ di eji m ụmụ ịtọ mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka ebe m si na-ewetara unu ozi ọma nke taa so ana m asị unu nọdụnụ gbanyụkwanụ tv ka unu wee na-anụ ife anyị na-ekwu burunụ oche unu nọdụ anị gbanyụọnụ tv geenụ anyị ntị ka unu nụ ozi nke anyị ji bịa taa daalụ chai daalụ hie nne nwanne anyị nwaanyị wụ sista ifeọma daalụ daalụ hie nne m ga-ejikwa ohere a kpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ sista nwaka ka ọ kọwatara anyị onye ọwụ sista nwaka over to you daalụkwa daalụ nwanne Doris n'ihi ohere ọma nke i nyere m ndewo ndị be anyị daalụkwanụ ụtụtụ ọma na ehihie ọma anyasị ọma n'ebe ọ bụla i si na-ekiri anyị n'ụbọchị taa aha m bụ nwaada nwaka dimobika abụkwa m onye naijiria ebikwa m Italy mụ na di m na ụmụ m abụkwa m onye na-azụ ahịa igwe ana m asị dịka unu bịara n'ụbọchị taa ka unu nọrọkwa ka unu gere nke anyị jiri bịa daalụkwanụ
daalụ rie nne sista nwaka imeela m ga-eji ohere a kpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ sista salome sista salome biko bịa nụ bịa ka ị bịa kọtara anyị onwe gị ka ị gwa anyị onye ị wụ na ebe i shi na eh, otu i shi emega
Sista Doris imego Chukwu gọzie gị maka ohere nke ị nyere m n'ụbọchị nke taa iji wee pụta n'ihu akwụkwọ ọkwa mụwa kwa nwaada Salome Otisi eburukwara m ekele m mpara ekele m n'obodo nke a na-akpọ Belgium butere unu ebe ọbụla nọ na-ekiri anyị enwere m awụ m nne ụmụaka anọ anọkwara m anụ anọ m azụ afịa bụrụkwa onye nwere ohere na-eleta ezinụlọ m anọ m asị unu daalụkwana ebe ọbụla unu si na-ekiri anyị biko unu agbala nkịtị unu mere anyị just mee ụkpọrọ na ihe a ka anyị mara na unu nọ ya ekele dịrị unu niile. Thank you so much.
imeela sista salome imeela hie nne daalụ sista chichi anyị ji na ohere a kpọbata gị ka ị bịa bịa gwa ah, ndị na-ekiri anyị onye ị wụ
Sister Doris, thank you so much. Daalụ rinne. Ụmụ Igbo ekenekwa m unu udo dịlị unu ebe ọbụla unu anọ na ka Chineke na-ebi n'igwe gọziwe unu na-agọzi unu unu na ezinụlọ unu. Afa m bụ Nwaada Chichi. Abụ m onye Igbo. Ana m asụ Igbo ka i si wee fụ. Ya ana m asị unu nnọọ n'ụbọsị nke taata ịbịa ka anyị na unu nọrọ maka ife azụmafịa igwe anyị na-aga na-emewe ụbọsị Satọde ọbụla. Wee na-asị ka m chetakwara unu na abụ m onye na-azụ afịa igwe, bụrụkwa onye na-arụ ọrụ a na-akpọ nurse ma bụrụkwa nwata akwụkwọ nke ndị oyibo na-akpọ ewo dọkịta oyibo amarọ m ka e si asụ ya okay m sị ka m gwakwa unu ọ bụrọkwa sọsọ ndị nụrụ di na ndị mụrụ ụmụ na-azụ afịa career women na men na-azụkwa ya adị m single enwerọ m di enwerọ m nwa mana ana m azụ afịa so ọ bụrụ na ị dị single ị na-asị o nke a bụ sọsọ ndị nụrụ di na ndị nwere nwa mba o anyị niile bụ onye ọbụla rugokwa 18 na-azụ afịa ngwa gaa wetanu ife ọṅụṅụ na ọ bụrụ tii ọ bụ hot chocolate ọ bụrụ coke ọ bụ fanta ọ bụ popcorn ka anyị na unu kpalịkwanụ ka anyị si akpalị daalụ sista doris nwanne m thank you
daalụ hinne sista chichi imeela imere ọfụma unu anụlanụ ya na azụmahịa anyị butere unu okwu ya n'ụbọchị taa ọwụghị sọsọ ndị ndị lụrụ di mụrụ nwa ndị na-alụbekwa di ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị na-alụbeghị nwaanyị ha na-azụkwa ahịa ọwụghị sọsọ ndị lụrụ ndị dị married ma ndị dị single na-azụkwa ahịa ụbọchị nke taa akụkọ nke anyị ji bịa taa wụ otu anyị ga-esi chefuo ọdịda nke gara aga ma nabata ọdịnihu ma ma ọ na azụmahịa gị o ma ọ n'ọrụ ị na-arụ o ma ọ na ihe ọwụla ị na-eme na ndụ otu ị ga-esi chefuo ọdịda nke gara aga maka ọwụrụ na ihe eme ya ọwụrụ na ihe ahụ ime ya ọfụma ya ọwụrụ na ị nwetara ọdịda ebe ahụ ilewe anya na ọdịda ahụ onweghị otu ị ga-esi gaa n'ihu but ọwụrụ na ichefuo ọdịda ahụ gị lekwasị anya na ọganihu ọ ga-etinyere gị aka ka ị nwere ike chefuo ọdịda ahụ otu ị ga-esikwanụ eme ihe ndị a wụ ihe ndị anyị butere n'ụbọchị taa anyị ga-akọwatara gị otu ị ga-esi nwere ike lefuo chefuo ọdịda nke gara aga gị nabata ọdịnihu ọ ya wụ ihe nke anyị ga-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa ọwụ ahịa nke ị na-azụ ọwụ digital business ka ị na-eme nke anyị na-eme ka ahịa ị na-emepe shop gị gị kpọsa ka ọrụ nke ị na-arụ ọwụrụ na o nwere mgbe ị daburu gị nọrọ ebe ahụ na-eche he ka otu m ga-eme ọdịda nke m dị ka otu m ga-esi bilie ị ga-anọkwa ebe ahụ onweghị otu ị ga-esi bilie but ọwụrụ na iwufue ya azụ gị lewe anya na nke dị n'ihu ma ọ gị were obere nabata ọdịnihu ọ ga-etinyere gị aka gị nwere ike nwee ohere lewe anya na nke dị n'ihu mara mewakwa ihe ọzọ ga-etinyere e, e gị aka gị chefuo ya wetara ihe ga-etinye aka gị chefu ihe ndị ahụ ọ ya ka anyị wetara n'ụbọchị taa m ga-eji ohere a kpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ sista Chichi ka ọ gwa anyị otu ị ga-esi chefu ọdịda nke ị daburu nwere ike nabata ọganihu sista Chichi biko bịa kọwatara anyị otu ị ga-esi mee ya
daalụ rinne nwanne anyị nwaanyị Doris maka ohere a i nyere m na ụmụ nwanne m ịma ife ọbụla mmadụ na-eme hmm? o nwerọ ife mmadụ na-eme na-adị sọsọ ogologo na-aga na-aga na-aga na-aga na-aga ị na-eme ife onwerọ ụkwụ akpọrọ gị onwe ka isi wee daa kwụrụgodi nachetugodi azụ obere review ife afụ ị na-eme ka ị malụkwa ada ama ama mmadụ emee were gbara ọsọ wee gbanyere ọnwụ you know so na afịa anụnwa anyị na-azụ ọ bụrụ na ị na-azụ afịa oge ụfọdụ ọ bụrụ oyi ụfọdụ na-aga abata na-asị m bata kịta nụ echi m bụrụ ọgaranya mba o nwerọ afịa melu gị otu anwa nachikwa azụ obere chekwa afịa ọ dịkwa mma mana ife ọbụna mmadụ na-eme ndị Igbo na-akwu okwu na-asị nà ife ọbụnà ị nà-ème dị mmȧ ọ nà-àfịa arụ so ịfịa arụ anwà many things gà-esò n'imė ya either nà ị dàrà either nà o nwèrè onye wetara gị nsògbu ị màgo mànà ife kà mkpà bụ̀ ife niilė anwà gasịa the ability iji wèe kwụrụkwa kà ị kwụ̀ ị̀ bụrụ akwà akwụrụ maka na ife ọbụla na-eme o mesịa ọ bụ na ị nwee ike kwụrụ wee sị hey gịnị mere ife a i wee reflect ife a na-akpọ reflect iche echiche banyere ya ịmụtakwa n'ife ya oge ọbụla ị na-azụ afịa ị daa ị bịa nee anya ị fụ na o nwe ndị anyị nwere ike ịmagasị fa bido nnọọ na-abịa mee ọfụma ego fa abịa gbalie e mesịkwa fa ebidokwa mana ị bịa ị nọlụ anị chee gịnị mere what happened where did i go wrong ọ bụrọ ịga bebe akwa or ịga pitiwe or chọwa people to pity you no no no that's not what i mean make a space ka ị nọrọ onwe gị what happened what would i have done differently gịnị ka m kala ime gịnị ka m mere i wee ya gịnị ka ị melụ n'afịa ị na-azụ kee ife ị kala imenụ iji wee kwụsị ife afụ melụnụ or kee ife m ga-eme kịta o mesigo m mụta ife na ya oge ị na-elo gịnị melụ gịnị ka ị kala ime ka ọ rapụ ime ebe ọ bụ na o mego ekene dịrị chukwu na m anachietego kee ife m ga-eme ka ọ rapụ imechiya ọzọ these are the things ị ga-ebukọta i wee wee ya mara ka ife melụ mbụ rapụ ime ịbụọ ee maka na ị mago ndị Igbo na-aga na-atụ inu sị a tụọ nke mbụ ọ tụọ n'ogwe a tụọ ịbụọ ọ tụọ n'ogwe a tụọ ịtọ ọ tụọ n'ogwe ọ sọsọ ogwe ka a tụọlụ so ife niile a ka anyị ga-ene anya n'afịa igwe anyị na-eme maka ọ nya mere e ji sị na ọ ndị okenye na-eme ọ bụrọ ụmụazị ọ ndị bugolo ife a na-akpọ adult na-eme ya ya ị bịa i nwego the ability to think to make a decision ị na-eme ya ọ bụkwa na o nwe ka ife si wee mee wee gaa ụzọ ị na-achọrọ excuse me ị bịa mee ka ụkwụ akpọ gị i wee dachapụ e mesịkwa chineke mee ebere i wee dozizikwa ụkwụ afụ wee nachiete ị nọrọ anị set yalịa goal gị o nwe ife anyị na-akpọ smart goal SMART so S means for specific inwe ife iji aka na ife a ka m ga-eme ife afụ ị ga-eme ga-abụ ife ọ ga-abụ ị ga-emeasure nwu ya mara okay otu a ka ọ dị otu a kịta achọrọ m ka ọ dị otu a and ọ bụrụkwa ife ị ga-emenwu ọ bụrọ ịpụta iweta ife dị vague ịpụta sị achọrọ m ịrụ ụnọ enu Okay. Of course, o nwere ndị na-arụ ya but ị ga-eme ka ọ bụ smart goal ka oge ị chọrọ ịrụ ya igotego anị ka ife ị ga-ebu ụzọ wee mee so ịpụta sị achọrọ m ịrụ ụnọ enu ibugo ụzọ gaa na anị okay achọrọ m from ọnwa a to ọnwa a ka m gote anị n'Enugu igote anị ọnwa dị otu a to otu a ka m bido kpụọ block you know ime ya ọ dị measurable adịkwa achievable with time limit nye ya time limit ọ rapụ ịbụ m ga-arụ ụnọ enu or maybe in 27 years ị ga-arụ ụnọ enu no achọrọ m from this month to next month ka m gote block 10 10 blocks i wee bido gbawa mbọ ya so seta ife a na-akpọ smart goal ọ bụkwa na ị gagide gagide ife daa kwụsị chee echiche mekwa ife a na-akpọ restrategizing ama m ka esi asụ ya n'igbo ya ibidokwa n'isi tụgharịa ife niile i mere ịmago wepụ ofu weta ịbụọ minus and plus ka ife wee nwee ike na-aga aka ịrapụ ịbụ anyị bido ife ọ bịa mee ụkwụ akpọ anyị anyị sị hey chineke nke m agwụkwana hey I'm finished no you're not finished you're only starting gaa jụọ ndị niile a bụ ndị nwegasịrị ego fa ga-agwa gị many times fa dara before they were able to make it so if ụkwụ kpọ gị n'ịchụ nta ego na ime ife ọbụla ị na-eme in life ọ bụgodị exam ka a na-aga if onye mesịrị exam ọ daa ọ kunie okay what did I do wrong o nwere ike ọ bụ na ọ metara ife niile but no row or she wasn't able to give the lecturer ife ọ chọrọ i wee sị okay next one ka m makpudo iru na anị wee na-asụpụ ife ọbụla m chọrọ ị na-asụpụ ọ ya bụ ị restrategize ibidokwa wepụ ofu tinye ịbụọ minus ọ ịtọ mee ya otu ọ ga-esi wee dee nyelụ gị aka wee gaa mana ife kasị mkpa ị ga-agba mbọ na ife m chọ ife a ka m na-achọ i wee jide ife afụ aka wee na work towards it so ụmụ nwanne m ka m rapụ otu a na

daalụ rinne unu anụlanụ ihe o kwuru na ọ bụghị e, na ị dara daa daa daa daa na ọ gwụgo na ị daa daa ten times ọ bụrụ ị dakwa nọrọ ebe ahụ ị ga-anọ ebe ahụ but ị daa gị kulie mgbe ị kuliri ehe a mara na ị wụ nwoke ị wụ dimkpa nwoke ị wụ dimkpa nwaanyị dị n'ọkwa na ị daa ọ wụ na o nwere ihe e si mee ya ọ bụrụ na otu i si tụọ anya ị ga-eji mee ihe ahụ emete ya like that na egbukwala onwe gị maka na ị dara na ihe ị ga-eme wụ na ị chọọ ihe butere n'ọdịda ahụ ị chọọ ihe butere ọdịda ahụ gị bidokwa from there mee ya ụzọ ọzọ ya ọ wụ i mee ya gị nwere ike nweta ihe na-achọ ọ ya wụ ihe niile o kwuru daalụ rinne sista chichi i kwuru ọfụma ka m ga-eji ohere a kpọbata sista ifeọma ka ọ bịa bịa gwa anyị otu anyị nwere ike iji hapụ ilekwasị anya n'ọdịda ma ihe ọzọ anyị ga-eme wụ ile anya n'ọdịnihu hapụ ịnọ maka na anyị dara ada maka na emetaghị ihe anyị na-achọ anyị nọrọzi ebe ahụ na-echezi na egbuola anyị anyị anwụọla anyị anwụọla sista ifeọma biko bịa kọwatụrụ anyị otu anyị ga-esi nwere ike na-elepụ anya n'ihu hapụ ịnọ n'ọdịda
Okay. Uh, ndị be anyị ndewonụ apụtakwa m ọzọ Daalụ Sista Doris na ohere ị nyere m iji kọwaa ka anyị ga-esi wee hapụ ọdịda anyị dara lekwasị anya n'ọganihu. Ndị be anyị um, n'ahịa igwe a m na-azụ enweela m ọtụtụ ndị mmadụ ọ na-abụ ha jụọ m sị kedu kedu ihe unu na-eme n'ahịa igwe ahịa igwe na m kọwatụtara ha ihe anyị na-eme ha sị o oh, mba achọghịzi m ime emeela m ahịa nne ọ gaghị m daa achọghịzikwa m ime ihe ahụ gabababababa m sị okay calm down ji nwayọọ ọ ya mekwa na anyị ji sị taa ka anyị kwuo okwu gbasara ndị na-eji ahụ ọdịda ha jiri ya jụ ime ihe ndị ha kwesịrị ime or ilekwa ụzọ ọzọ anya because na ha adaala n'ofu abụọ maọwụ atọ ya bụ ofu n'ime ihe ndị m feel bụ ihe nwere ike inye gị aka ka ị wepụ anya n'ọdịda ị dara lekwasị anya na ihe dị n'ihu bụ ihe a na-akpọ mindset ịchange mindset gị gbanwee otu i si eche echiche hapụ ihe gara aga ka ọ gaa na ndị Igbo na-asị hapụ ihe niile tara n'abalị ka ọ wụrụ anwụta ihe niile gara aga agaala ị na-ele anya n'ihe gara aga you cannot look towards the future ị gaghị enwe ike gbado anya na ọganihu na ihe dị n'ihu ka ị wee maa ka ị ga-esi wee gaa n'ihu so ọ dị mkpa na echiche gị ga-abụ maka ihe dị mma hapụ ịdị na-eche maka ihe ọjọọ ihe niile gara aga wụ ihe ihe mere ihe mere i ji daa wụ ihe na-ewute gị chefuo maka ha echezina maka ha chebe maka ihe dị n'ihu ihe ọma niile ị chọrọ na ndụ gị wụ ihe ka i si chọọ ibi ndụ gị ọ ya bụ ihe ị ga na-eche achọrọ m ịbụ milonia gị na-eche echekwana atryana m ịwụ milonia na mgbe gara aga ma daa emeena m ugboro ise daa tụkwasị echiche gị na the fact na ị chọrọ ịwụ milonia o nwee ihe a na-ekwu mgbe m na-eto a na-asị o nwee advert echetezi m ọ dịka andrew chetezi m aha nwoke mee advert ahụ a na-asị if you want to be a millionaire think like a millionaire ad ahụ bụ na Naịjirịa ka o er chetezi m mgbe mgbe e mere that ad mana okwu dị n'ime ya bụ ad ọ bụrụ na ị chọọ ịbụ milonia ị na-eche echiche ee a pauper you can't move forward ị ma-abụ milonia echiche gị niile ga-awụ ihe ahụ ị chọrọ ịwụ not ihe ị gara na-aga maybe ihe ị chọrọ ịwụ in the past ị na-awụhọ gị na-eche otu i si ha wee wụ ihe ahụ ya na-ewute gị hapụ ihe niile gara aga ka ọ wụ ihe gara aga ee hụ ọdịda ahụ ị dara ka ihe ga-akwado gị ka ị wee gaa from point one to point b ka ị wee increase a little bit ka ị wee too ọdịda most of us aghọtaghị ihe ọ bụ most of us na-eme ka chichi nwanne m nwaanyị si wee kwuo na ị daa ị nọdụ ebe ahụ na-ebe o oh, ọ gahọ n'ihu emeta m ya adaala m nke nwa nke nwa ị na-ebe akwa ahụ o nwehọ otu ị ga-esi gaa n'ihu mana ọ bụrụ ị hụ ọdịda ahụ as ụzọ ihe ga-eji kwalite gị gị wee na-aga n'ihu then ọ ga-enyere gị aka and otu ọ ga-esi kwalite gị ihe ahụ bụ ịda ihe ahụ ka chichi si kwu gị nọdụ ala reappraise yourself kedu ihe m mere dị wrong kedu ebe m mejọrọ ya gịnị mere m ji ihe a ji ọ gahụ n'ihu gị chọpụta ihe mere ya gị mụta ihe from it okay ihe a wụ ihe mere m ji agahụ n'ihu maybe m megharịa ya otu a ọ ga-adị mma so ị mụtana ihe ihe ahụ ị mụtara atụfuna ya were ya tinyekwa na ihe ị na-eme move forward ihe otu ọzọ ị ga-esi wee handlekwa ọdịda ya enyere ya aka ịga n'ihu wụ ihe a na-akpọ mindfulness and ihe a na-akpọ mindfulness ahụ bụ na-eche sọsọ taa ihe na-eme kịta not ihe mere eme mgbe ochie na-eche maka ihe na-eme now kedu ebe ị nọ kịta kedu ihe ị na-eme kedu what is going on the present be in the present don't think about the past everything about you should be in the present dwell on what you can do kedu ihe ị nwere ike ime kịta ọ bụghị ihe ị mere na-agaha na-aworkụha ihe m nwere ike ime now bụ ihe nwere ike ịdị na-akwago m m na-aga n'ihu tinye obi gị niile obi gị niile na taa kịta i tinye obi gị niile na taa tinye ya na kịta ihe na-eme now o nweghị otu ị ga-esi na-echeta nke gara aga ị na-ekwu okwu gị na-ekwu okwu ga-enyere gị aka na-eto onwe gị na-ekwu ihe ndị ị nwere ike ime oh abụ m nwa chineke keziri ekezi chineke kere m ka m baa ụba chineke nyere m isi ọgụ isi ọgụgụ dị mma nke m ga-eji wee mee ka ihe m na-eme na-aga n'ihu emekatana gị sị ihe niile m na-awụ m awụghọ m onye na-aga n'ihu ihe niile gbasara m enweghị nke na-aga n'ihu chineke kere m ka m na-ada ada adana m already so there's no point ka m nọdụkwa m ebe m nọ mba no negative thoughts no negative talking everything ị ga na-ekwu about you ga-abụ positive be in the present be positive na-ekwu okwu ọma gbasara gị na onweghị onye chineke kere sị ya na ọ gaghị aga n'ihu o kere anyị nye anyị ihe niile anyị nidere n'ụwa iji na ndụ anyị iji gaa n'ihu bụrụ ọgaranya anyị chọrọ ịbụ ọ dịzi gị n'aka iji ihe ahụ chineke nyere gị were kwalite onwe gị wee na-aga n'ihu ya bụ ụzọ ihe naabọ a m kwuru na mindset echiche gị na ịdị n'ọnọdụ ugbu a not n'ọnọdụ ụnyaahụ bụ ụzọ ihe naabọ m che ga-enyere gị aka ka i chefuo maka ọdịda ị da gaa n'ihu asịna emeela m ya mbụ ọ gaghị you're still living in the past kịta present is what matters kịta bụ ihe dị mkpa kedu ihe ị ga-eme kịta ka ị wee gaa n'ihu chefuo maka ọdịda gị ah, Doris nwanne m ọ gwụkwa ka ọ ha m n'ọnụ ka m nye ndị ọzọ ohere ka ha wee kwukwa nke ha daalụ rinne sista Ifeoma daalụ i mere ọfụma unu anụlanụ ihe o kwuru na ọ bụrụ na o nwere otu i si mebuo bifo ya ọ bụrụ na ị dara ada ọ sị gị na na ịtụgharịa otu ị ga na-eche eche echiche ka echiche gị wụrụ ihe ị ga na-eche ihe wụ ihe ọma ọ bụrụ na ị sị na ị ga-eru na na bifo na bifo ihe ọ- em, a- ọnwa abụọ ga-abịa ma ọnwa atọ ga-abịa na ị ga-agbarucha marathon gị na obi gị niile ga-awụ n'iche e- ihe ị ga na-eche wụ na ị ga-agbaru ebe ahụ na ọ wụghị na ị ga-aga azụ nke ọzọkwa na ị nọrọ na eh, ihe na-agba ugbu a ọ wụghị ihe gbaburu agba bifo ọ ihe o kwuru daalụ rinne sista ifeọma m ga-eji ohere a kpọbata em nwanne anyị nwaanyị wụ sista salome ka ọ kọwatara anyị otu anyị ga-eji chefuo ọdịda gara aga ma nabata ọganiru sista salome
Ee, sisters um, Doris daalụkwa ana m ekele unu bụ ndị ọma na-ege ntị ụmụnne m nwaanyị ekwuola ihe niile ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị daa ha ekwuo otu ị ga-esi bilie ha ekwuo otu ị ga-esi tụgharịa uche gị ị na-eme ka ị gaa nke ọma mana mụnwa onweghị ihe m ga-ewepụ na nke ahụ onweghị ihe m ga-etinye mana mụnwa chọrọ ịgwa gị obele ife ị ga-eme ka o nwere ike tinyere gị aka ichefu ọdịda gị wee gaa n'iru ka ihe niile ụmụnne m gwara gị ka o nwere ike tinyere gị aka ị nwere ike bilie ihe a ọrụ na ime ya ihe a ebe a ka ị ga-ebido mbili ahụ ị chọrọ ikwulite ebe a ka ị ga-ebido imechazi ihe ndị a niile tupu nkwuli ekwe gị gị kwulite mee ihe ndị niile ụmụnne m kwuru kedu ihe wụ ihe m chọrọ ikwu ọdịda ahụ ị dara mee ya accept just ekwekwala o nwe ndị na-eme na ife mee ha gbawa ha obi ha ga-eti mkpu ha ga-ebe akwa mana ime onwe fa na mkpụrụ obi ha ha na-agbawa afọ alịlị na-eji fa mana ha ga-ekwu okwu n'ọnụ ha agaghị eme dịka o nwe ife merenụ mana inside ha na-anwụ mba ife mee gị gbawa gị obi wepụta emotion ka ndị mmadụ fụ ya O wutere gị, ọ gbara gị anya mmiri akwa, bee akwa ahụ, tie mkpu ahụ, tipụ ya. Mgbe ị na-eti mkpu ahụ ka ị na-erelease ka ị na-agbasa onwe gị inside ka ị na-ewepụta mmụọ gị, mee ka mmụọ gị nwere ike jide ọdịda ahụ mara yes ife a wụ ọdịda. gị mee ya n'ebowe ime ya ahụ gị asị okay adago m amatago m na m adago maka mmadụ ịda ada awụghị ihe ọjọọ na ndụ m ga-eji ihe ọzọ dị omimi were maa atụ ọ bụrụ na mmadụ anwụnahụ gị ọ ihe ịma atụ nke awụghị business ọ na-etiwe obi ụdịrị ife ahụ mee gị ọ wụghị na ọ sọsọ mgbe mmadụ nwụrụ o nwere ife ụwa mee gị ya etiwa gị obi ọ ya wụrụ na ọrụ e, business nọ n'ime ya gị mee ife niile ị mere obi etiwa gị kama ị ga-asị ka m were ya dosara onwe m bịazie bịa dinarazi ebe a dịka ụmụnne m na-arịọ gị sị gị edinala kulie ọrụ na akwa bee akwa ọrụ na ọ iti mkpu tie mkpu mgbe ị na-eti mkpu ahụ mgbe ị na-ebe akwa ahụ ka ị na-ewepụ uche gị ka ihe ahụ na e, e, ihe a na-erelease gị n'arụ mgbe ahụ ibechazi akwa ahụ nke mbụ gị bịa jụọ onwe gị kee ife m ga-eme ka m wee tụgharịa uche ka m wee megharị ihe ndị a niile m mere na-adịghị mma nna ọrụkwa mụ ahụ salome na ebe m ga-ebu ụzọ bịa banye akpụ ee chịta ofe ogiri ọ bụrụ na jollof rice ọrụ na fried rice m eshie ya rie ya nnọọ tama ya ọfụma m tachaa ya m asị yes i did it ọkwa mụwa ọkwa ego na-akparị m m ebido ebe ahụ o bidoro na-akparị m na-eri the money ị hụrụ ya m richaa ya nnọọ m abịazi bịa jụọ onwe m kee ihe ọzọ m ga-eme m ga-eshow onwe m compassion m ewedata onwe m ala ma bịazie bịa werezie echiche m tinyezie ya bịazie bịa wepụtawazie amaghị eme m ahụ ofu ofu abụọ abụọ maka m nọrọkwa ebe ahụ na-eti mkpu adakwa m o onweghị ihe m ga-eme adakwa m o ọrịa ga-apụ m o isi ga na-agbawa m enjoyment onwekwadị nke m mere ị hụrụ ya so ya eme jugo n'ụzọ dosa onwe gị ala bee akwa bechaa akwa chọta nnọọ ofu ni- otu ofu- ofu ihe ma nke abụọ ị na-alike ọ wụrụ na ịwụ nwoke ya wụrụ na ịchọrọ gaa ga chọọ nnọọ biya jụrụ oyi kpọpee ya were dilute godi that ọdịda in fact nye ya mkparị nye ya nkarị mgbe nyechazie ya nkarị gị bịazie were akwụkwọ gị were biro gị detuwazie ebe a wee ife a nke a mere otu a m ga-emegharị ya bịazi ihe ụmụnne m niile kwuru mgbe anyị na-ekwu ya ga na ịnọ na-esipụ that biya na-esipụ na-eku rice ahụ irigide erigide erichie ya gị asị yes i did this next time agazi m eme ihe dị otu ihe dị otu a ụbọchị ọzọ gbanye amarala m otu m ga-esi mee ya ka m hapụ ịda mkpu a m tiri akwa obi a gbawara m lekwa otu m ga-esi eme ihe a ka m hapụ hapụ ịgbawakwa m obi ọzọ ọdịda na-awụ ofu otu ugbo nọkwa na-awụ ugboro abụọ ọkwanụ na mgbe ọbụla ị dara gị ga buru rice na biya just mgbe ọbụla ị dara chọta ofu ihe ọ wụrụ na muzik gị nwa na-eme nke m gbanyere m ebe a mgbe nke m na-asị chineke imeela maka na baịbụl si na ọdịda na ọganiru ka a na-eji etinye aka ibuli mmadụ elu mụ asị chineke imeela m etinye muzik ma na-agba egwu m gbagide gbagide gbagide mụ asị chukwu gị nwa mere nke a otuto dịrị gị ama m na ị ga-emekwa ọzọ ị hụrụ ya so ya ma otu a kwa o siri ha m n'olu ka m nye ụmụnne m ka ha kwutu ịnụ ekele dịrị unu ndị ọma ai sista salome daalụ hie nne daalụ ịgbara ya ụkwụ n'eze ịgbara ya agba maka na ohere adịzi m ga-eji ohere a kpọghata nwanne anyị nwaanyị wụ sista nwaka ka ọ kọwatara anyị otu anyị ga-esi chefuo ọdịda nke gara aga ma nabata ọganiru sista nwaka
daalụkwa sista Doris n'ihi ohere ọma nke ị nyere m imeela ndị be anyị ụnụ anụnanụ ihe ụmụnne m kwuru ha ekwutechala ya ọdịda wụ ihe dịrị mmadụ ọbụla ihe ọbụla ị na-eme onye na-anaghị ada ada wụ onye na-enweghị ihe ọ na-eme so e, e, dịka ị nwere ihe ị na-eme ị ga-enwerịrị otu ihe ntinye ụkwụ maọbụ nke ọzọ so dịka ụbọchị taa ihe anyị na-akọwa wụ elee otu ị ga-esi leghara ọdịda niile ahụ anya wee lekwasị anya na ọdịnihu n'ihi na ọdịnihu kachasị ihe ndị a niile ụmụnne m ekwuola ọtụtụ ihe ị ga-eme ma ihe m na-etinye n'okwu ha bụ na nke mbụ wụ ị ga-eme ihe a na-akpọ iji positivity surround yourself nke ndị bekee kpọrọ surround yourself with positive positivity that is iwere ezi uche gị gbaa onwe gị ogige mgbe ọbụla ị ga na-agwa onwe gị okwu dị mma na-eme ka na-agọzi onwe gị na-akwupụta dịka ụmụnne m kwurule so ihe ndị a niile ga-enyere gị aka gị nwee ike chefuo nke gara aga ma lekwasị nke nọ n'ihu anya ị ga-ejikwa ihe a na-akpọkwa supportive network ya wụ gịnị ihe dịka ndị mmadụ ị ga-eji ndị mmadụ ndị maara ihe nke ọma were gbaa onwe gị ogige mgbe ị na-agba onwe gị ogige a ndị mmadụ a ndị nke a i ji gbaa onwe gị ogige ga-enyere gị aka na-akwagide gị na-agba gị ume mgbe ọbụla maybe ị nọ na mkpa na-agwakwa gị okwu dị mma n'ihi na e nwere ndị ị ga-eme gị na ha nọkọ ihe a ga na-agwa gị wụ okwu na-ebute ọdịda maọbụ okwu na-alọ obi mmiri so ndị ka ahụ ọwụ ihe ndị ga-eji ihe ị ga-eji gbaa onwe gị ogige wụ ndị ahụ ndị ga-enyere gị aka na-agba gị ume mgbe ọbụla so n'ihi na mgbe a na-agba gị ume ọ ga-eme ka ị nwee obi ike nwee obi mma that is nwee ike sị yes na ị ka ga-eme ya na ị ga-emetekwa ya mgbe ọzọ so ihe ndị a iwere ndị maara ihe na ndị ndị nwere ezi uche gị gbaa onwe gị ogige ọ ga-enyere gị aka gị nwee ike leghara ihe ndị ahụ ọdịda ndị ị dara were lekwasị ọdịnihu anya n'ihi na ọ bụrụ na nke ọzọkwa bụ ị ga ị ga na-aga na a na-akpọ environment positive environment ebe a na-eme ị ga-eji eh, i- ebe a na-eme ihe dị mma ị ga-eji ihe ndị a gbaa onwe gị ogige like ya wụ na maybe ị nwere ọdịda gị gaa ebe a na-eme ihe na-atọ obi gị ụtọ ihe ị ga-eme ị na-elere ya gị nwee ike chefuo ọdịda ndị ahụ ị dara because ya wụ na ị na-ele ihe dị mma ga-enye gị obi ụtọ ọ ga-eme gị gị chefuo ihe gara aga marazie na ị ga-enweta ihe dị mma n'ihu so ị ga-eji e, ị ga-eji environment dị mma ka a kpọrọ positive environment wee gbaa onwe gị ogige nwee ike na-eme nwee ike na-elegide ọdịnihu gị anya n'ihi na ọdịnihu kacha ihe ndị ọzọ ilegide ọdịda anya ị ga-ahụ na ọdịnihu agaghị ị gaghị enweta ya so ihe ọzọkwa ị nwere ike ime ka ị nwee ike lekwasị ọdịnihu gị anya bụ enwe mgbe ọbụla ị nwere mmeri gị mee mmemme ya ka a kpọrọ small win mgbe ọbụla ị nwere ihe mmeri ọbụla gị na-eme mmemme ya ọ na-enyere gị aka mgbe ị na-eme mmemme dị otu a ọ na-enye gị obi ụtọ ị nwere ike maybe e nwere ihe enwere nnọọ obere ihe ị nwetara mbụ gị ihe ị ga-eme bụ nna gị were nnọọ ga zụrụ onwe gị mineral ma ọ zụrụ eh, ihe ihe ọbụla ị ma ị laikiri na-atọ gị ụtọ gị ga nnọọ zụrụ ya were ṅụọ ṅụbara onwe gị were mee gịnị kelee chineke na nke o mere n'ihi na ekele chukwu na nke o mere ya mekwa ọzọ so elela eledana ihe ọbụla ị nwetara anya ma nke na nke dị ntakịrị ee gị na-eche mgbe ị nwetara nke ndị buru ibu mba ihe ọbụla otu ọbụla ọ sọrọ i- iji nweta ihe gị isi otu a mee gịnị gị mee mmemme ya kelee chineke nwee obi ụtọ na nke o mere gị so that ọ- i- ọdịnihu gị ị ga-ahụ na ị ga-elekwasị ọdịnihu anya ị gaghị na-echetezi maybe enwere mgbe ị dara mbụ because ebe ahụ ị nọ ị na-enweta obi ụtọ ga-enyere gị aka gị nwee ike lekwasị ọdịnihu gị anya so ọtụtụ ihe dị ụmụnne m ekwutechala ihe ndị a niile so mgbe ị na-eme ihe ndị a mgbe ị na-asurround onwe gị with positive people ma environment then eh, jikwe eh, ihe ọbụla mmeri ọbụla ị nwere gị nwee obi ụtọ n'ime ya mekwe mmemme ya ọ ga-enyere gị aka gị nwee ike na-aga n'ihu nwee ike lekwasị aganihu gị anya n'ihi na ndị be anyị sị nke dị n'ihu ka ya bụ na elekwasị nke gara aga anya ọ ga-eme na nke ị gaghị enwetezi nke nọ n'ihu so taa ka ọ hakwa m n'ọnụ n'ụbọchị taa ka anyị ndewonụ Nde- ndewo imeela hie nne daalụ rie nne nwa- sister Nwaka ịgbara ya ụkwụ n'eze ịgbara imere ọfụma daalụ unu ahụla ihe ihe ụmụnne m ha kwuru ị wụ onye na-ekiri anyị nị ugbu a ya wụrụ na imego ịzụgo azụmahịa igwe dị iche iche ị ma na azụmahịa dị na dị na eh, ịntanetị ọ hika ọ bụrụ na imego mee mee ofu ma abụọ ma atọ ya emezie gị gị lekwasị anya na nke ahụ ime ị na-emeburu eme ị chọghị inyezi ohere maka nke ọzọ dị n'ihu ịnụla ihe anyị kwuru ka itinye uche gị n'ihe ndị a niile ụmụnne m kwuru ofu ihe m nwa chọrọ itinye ebe a bụ hapụzie ihe nke gara aga gị nwere ike bido ime ọzọ nke ndị bekee na-asị take action hapụ nke mere eme bido nke ọzọ bido nke ọzọ maka na ọ bụrụ na i bido nke ọzọ ọ ga-enye ọ ga-emepere gị ụzọ n'ihe ndị ọzọ dị n'ihu but ọ bụrụ na ị ka nọrọ na i mere nke a i mere i mego azụmahịa ị zụgo azụmahịa nke a ị zụa nke ọzọ gị zụọ nke ọzọ na-agaghị aga gị elekwasị anya ebe ahụ ọ ga-egbochiri gị ihe ọma ihe ọma ọzọ wee bido ya enye ihe ibu na ihe mere eze gị achụ ya onye gị- ya onye gị- ya ọ- ya o mee gị i meta ya ọfụma dịkwa na eze gị gị nwere eze eze awa gị ọchị ka ya na ihe a na-ekwu ya eze awa gị ọchị ya so ihe ihe ọzọ ị ga-eme wụ ka i bido mewa ihe bido ọzọ bidokwa n'isi ọzọ take action bidokwa n'isi ọzọ anọkwala gị sị na i mego nke a i mego nke a ị nọkwala gị na-ekiri anyị ugbu a gị sị na gị na-eche n'obi gị na ọkwa na ọ wụrụ na ị chọ ibidokwa na azụmahịa ndị a na-ekwu okwu ya otu ị ga-esi bido ya otu ị ga-esi bido ya ebe ọbụla ị nọ na-ekiri anyị mee ozi ebe ahụ maka na i mee ozi ebe ahụ anyị ga-asa gị ya anyị ga-akụziri gị otu ị ga-esi mee ya ọkwa na i mee ya otu ahụ maka na azụmahịa uru dị ya buru ibu i bido ya a ga-enye gị ihe a na-akpọ mentor onye ga na-akụziri gị ị ga-enweta ebe ị ga-aga mụtachaa ihe niile ị kwesịrị ịmụta na azụmahịa nke a na-akpọ training site ihe a wụkwa training site a ihe ọwụ ihe ọmụmụ ị ga na-amụ mgbe ị nara ekiri ya a na-akụziri gị ihe ọwụla ị kwesịrị ka ị mata na ya ihe ọwụ ihe ọwụ i mechaa ọ ga-akwụsịkwa n'ebe ị nọ i mechakwa gị ebufere ụmụ gị ha mechaa ha ebufere nke ọzọ ọ ga-agagide otu a ruo your generation asatọ ka ọ ga-eru maka na ahịa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị i bido i mechaa ị ga-ekele anyị ị ga-asị na anyị mere ọfụma bido ugbu a bido ugbu a bido ugbu a asịkwala ka i chee maka na i mebugo before ọ gara gị bido ugbu a oge adịzịrọ ka ọ dịrị unu na mma unu ga-ahụkwa anyị n'ụbọchị ọzọ em satọde ọzọ na-abịanụ anyị ga-anọkọtakwa eke- ọzọ bịa kọwa anyị jikwa ohere a na-ekele ndị niile nọ na-ekiri anyị unu emeela daalụnụ rinne unu egbukwala oge o ka m kwuru just ebe ahụ ị nọ na-ekiri tinye aka ebe ahụ gị sị anyị na uche gị dị ya hapụzie ya anyị ga-ebi- anyị ga-ewerezi ya from ebe anyị kwụsịrị daalụnụ o.
bye bye Emesịanụ Everyone.
weekend.
Onye ọbụla nwere aṅụrị na weekend a. Yes, Yeah. so